assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kutamandidwa konse ndi kwa mulungu mbuye wa zolengedwa zonse amene adawapanga masiku ena kukhala opambana kuposa masiku ena komanso adazipanga nthawi zina kukhala zopambana kuposa nthawi zina mtendere ndi madalitso a mulungu zipite kwa atumiki onse amene adabwera pa dziko lino lapansi kudzatiwongolera ife anthu kunjira yachiwongolo kuti tikawatsatira atumiki amenewa ndi kugwira zintchito zabwino komanso kukhulupirira tikalowe ku paradizo amene mulungu watilonjeza kuti akalowedwa ndi anthu okhawo amene akhulupirira komanso kugwira zintchito zabwino pamtundapo padabwera funso and i hope kuti funso limeneli ambiri timakhala nalo kuti kodi nchifukwa chiyani asilamu amapemphera everyday komano kuti sabata amalitenga tsiku la chisanu kukhala tsiku lomwe lili lodalitsika kwambiri kuposa masiku ena endinso tili ndi anthu ena amalitenga tsiku loweruka kukhala tsiku lopambana kuposa masiku ena komanso tili ndi anthu ena amene amalipanga konsida tsiku la mulungu kapena kuti sande kukhala tsiku lopambana kuposa masiku ena despite kuti kupemphera kumapempheredwa masiku onsewa komano masiku awawa amasankhidwa kukhala masiku a special kodi kumbali ya chisilamu zimenezi zikutipo bwanji nanga qur'ani yakambapo zokhudzana ndi sabata nchifukwa chiyani asilamu samapanga observe sabata ngati mmene amachitira anthu ena kuti ngati mwina pa tsiku limene losagwira ntchito and the like ndiye pa nthawi imeneyi tikhala tikufotokoza zimenezi apa tikhala tikuwerenga hadithi tikati hadithi ndi mawu amene adalankhula mtumiki muhammadi mtendere ndi madalitso zikhale pa iye nde mu hadithi imeneyi kuchokera kwa abi huraira abi huraira ndi mmodzi mwa ophunzira a mtumiki muhammadi mtendere ndi madalitso zikhale pa iye abi huraira akufotokoza kuti mtumiki adalankhula kuti khairu yaumin twalaat alaihi shams kuti tsiku ngati pali tsiku labwino limene dzuwa limatuluka tsiku loti kwacha ndithu tsiku ngati kuli tsiku labwino pa wiki yonse yaumul juma ndi tsiku la friday tsiku lachisanu ngati pali tsiku limene lili lopambana wiki yonse ndi tsiku lachisanu fihi khuliqa adamu tsiku limeneli ndi limene adamu adalengedwa munthu woyamba munthu woyamba kupezeka chiyambi cha munthu kupezeka pa dziko lino lapansi kudali kulengedwa kumeneku kwa adamu ndipo adamu adalengedwa tsiku limeneli lachisanu wafihi udkhila aljanna ndipo ndi tsiku limenelinso limene adamu adalowetsedwa m'munda wamtendere kapena kuti mu paradise wafihi ukhrija minha komanso tsiku limeneli lachisanu lomwelinso ndi tsiku limene adamu adatulutsidwa m'munda wa mtendere uja wala taqumu saatu illa fi yaumi ljumua ndipo tsiku lachimaliziro judgment day silidzafika pa tsiku lina lililonse kupatula tsiku limeneli lomwe lili lachisanu nde mu hadithi imeneyi ikufotokoza ina zina mwa zinthu zimene zikumalipanga tsiku limeneli lachisanu kukhala tsiku lopambana kuposa masiku ena onsewo nde pa chifukwa chimenechi ndi chimene asilamu timalitengera tsiku limeneli kukhala lopambana kuposa masiku ena kamba kuti tafotokozeredwa choncho mu hadithi kuti tsiku limeneli ndi tsiku lopambana kuposa masiku ena onsewo a pa wiki tsono funso limene ena titha kumakhala nalo ndilakuti ah, chabwino ngati zikufotokozedwa kuti ndi mmene zililimu kuti tsiku lachisanu ndi tsiku lopambana kuposa masiku ena onsewo a pa wiki nchifukwa chiyani anthu am'mbuyo ma generations oyambirirawo sanalipange glorify tsiku limeneli and yet tikudziwa kuti anthu amene anali m'mbuyomo ena amapanga observe saturday ena sunday nangano nchifukwa chani zinthu zili chonchi and yet anthu amenewa sadalitenge tsiku lachisanu limeneli kumalichita ngati mmene mukuchitira inumu zimenezi zidakhala bwanji nde yankho la funso limeneli tilione mu hadithi imene ikubwera mmusimu kuchokera mu sahihi bukhari tsono funso limene ena titha kumakhala nalo ndilakuti ah, chabwino ngati zikufotokozedwa kuti ndi mmene zililimu kuti tsiku lachisanu ndi tsiku lopambana kuposa masiku ena onsewo a pa wiki nchifukwa chiyani anthu am'mbuyo ma generations oyambirirawo sanalipange glorify tsiku limeneli and yet tikudziwa kuti anthu amene anali m'mbuyomo ena amapanga observe saturday ena sunday nangano nchifukwa chani zinthu zili chonchi and yet anthu amenewa sadalitenge tsiku lachisanu limeneli kumalichita ngati mmene mukuchitira inumu zimenezi zidakhala bwanji nde yankho la funso limeneli tilione mu hadithi imene ikubwera mmusimu kuchokera mu sahihi bukhari al-bukhari mu hadithi imeneyi akufotokoza hadithi imene ikupangidwanso ripoti ndi abi huraira kuti adamumva mtumiki akulankhula kuti nahnu lakhirun kuti ifeyo anthu amene tili umma unowu anthu a generation ino otsatira amene tikumutsatira mtumiki omaliza ife ndife anthu omalizira pa ma generations pali ma generation amene anabwera panali generation ya achina nowa ndi anthu ena otero ndiye ifeyo ndife generation yomalizira kubwera palibenso generation ina imene ingabwere pambuyo pa ife ife ndi omalizira pa generation pa ma generation otsatira mtumiki asabiquna yaumu lqiyama koma kuti ife tidzakhala a forefront apatsogolo pa tsiku la chimaliziro baida annahum utul kitaba min qablina zimenezi zidzakhala choncho kuti ifeyo tidzakhala pa forefront kumachita kuti pali anthu amene adalandira mabuku patsogolopo ifeyo tisadadze thumma hadha yaumuhum alladhi furidha alaihim ndipo tsiku ilili lachisanuli ndi tsiku limene lidapangidwa kwa iwowo kuti likhale tsiku lachikakamizo loti adzilipanga glorify koma kuti mulungu adangowapatsa tsiku limeneli koma sadawapangire clarify bwinobwino nde it was left to them kuti alipange figure out fakhtalafu fihi komano chimene chidachitika nchakuti anthu amenewa adasemphana pa za tsiku limeneli ndi adaliphonya adasemphana fahadana llah ndipo allah adatiwongolera ifeyo mulungu adatipanga guide ifeyo anthu aumma unowu kutha kulipeza tsiku limeneli kamba kuti mulungu adationgolera anthu ambuyomo pa tsiku limeneli sadaongolere zidasiyidwa kwa iwowo kuti alisankhe within mwa iwowo ndi adasemphana ena adakasankha tsiku lina enanso adasankha tsiku lina fannasu lana fihi tabau choncho anthu amenewawa ali pambuyo pa ifeyo akutsatira ife akutitsatira which means kuti friday limakhala patsogolo after friday ndi pamene kumabwera masiku enawa nde ife tili ngati pa forefront on this issue alyahudu ghadan majuzi amapanga observe tsiku limeneli lolipanga glorified amalitenga kuti ndi saturday lomwe limabwera ku mawa lake la friday wanaswara bada ghadi komanso ma christians amapanga observe tsiku limeneli tsiku limene limabwera after tsiku la majuzi lomwe lili sunday nde that's this, this hadith ikupanga clarify za mmene zidakhalira kuti anthu asemphane pa tsiku limeneli nde kuchoka pamenepa tikubwerano ku funso lina lija kuti kodi pali chinthu chimenechichi kuti mu quranimu is there a such thing called sabbath kapena kuti pali chinthu chimenechi chonena kuti ah, za sabata kodi za sabata zimenezi zidatchulidwamo mu qur'ani kuti kodi sabatayi stand ya asilamu ndiyotani pa nkhani imeneyi ndiye pamenepa tikhala tikulowera mu buku la qur'ani chapter 16 verse 124 innama juila sabtu ala alladhina ikhtalafu fihi kuti ndithudi sabata idayikidwa kwa amene adatsutsana pa za iyo meaning kuti sabatayi chidali chilamulo chimene mulungu adachilamula kwa anthu amene adasemphana pa za tsiku limeneli kuti kodi sabatayi ndi liti liti anthu amene adasemphana pa za tsiku limeneli ndi sabatayi chilamulo chake chidaperekedwa kwa iwowo which means kuti chilamulo cha sabata si chikulamulidwa kwa ifeya koma chidalamulidwa kwa anthu amene adasemphana pa za zimenezo wa inna rabbaka la yahkum bainahum kuti ndipo mbuye wako amene ali mulungu adzaweruza pakati pawo yauma alqiyama pa tsiku la chimaliziro fima kanu fihi yakhtalifun pa zomwe iwo adali nkusemphana nde point imene tikuitenga mu vesi imeneyi ndakuti chilamulo cha sabata chidalamulidwa kwa anthu amene adabwera before generation ya mtumiki muhammad anthu amene adabwera kutsogoloko kumayambiriroko ndi amene adapatsidwa zopanga observe sabata kuti pa tsiku limeneli simukuyenereka kumagwira ntchito chilamulo chimenechi chidalipodi koma chidaperekedwa kwa ma generations amene adalipowo nde chilamulo chimenechi si cha asilamu iyayi apapa ndikutanthauza kuti chilamulo chimenechi si cha ife anthu amene tili amene tabwera pambuyo pa atumiki enawo funso nkumati kodi zonena kuti pa tsiku la sabata pasamagwiridwe ntchito kodi zimenezi zida anthuwo adalamulidwadi anthu ambuyowo yankho ndi lakuti eya adalamulidwa ndipo zimenezi tikuzipeza pa qur'ani chapter 7 verse ya 163 pamene akunena kuti wasalhum anil qaryati lati kanat hadhira kuti ndipo afunse anthu awowo iwe mtumiki muhammad afunse anthuwo zokhudzana za mudzi kanat hadirat albahri umene udali mphepete mwa mtsinje idh yaaduna fi sabti kuti pamene adali kuswa chilamulo cha tsiku la sabata kuti anthu adapatsidwa chilamulo chakuti tsiku la sabata asamagwire ntchito nde panali kamudzi ka anthu amene adali mbali mphepete mwa mtsinje kapena kuti mphepete mwa nyanja nde anthu amenewa adaphwanya chilamulo chimenechi mulungu adawayesa mayeso mayeso ake otani iztatihim hitanuhum yauma sabtihim pamene tsiku la sabata lomwe lidali sabata kwa iwowo pa tsiku limeneli adaletsedwa kuti asamagwire ntchito nde mulungu adawapatsa mayesero mayesero ake adali oti tsiku limeneli loti samagwira ntchitoli anthu adali asodzi pa tsiku limeneli mpamene mulungu amatumiza tsopano nsomba za m'nyanja muja zimakhala pa mtunda zimayenda mphepete mwa nyanja kuti it was easy kuzipanga catch nde tsiku limene loti iwo aletsedwa kugwira ntchitolo including kuwedzako nsomba zimapezeka zambirimbiri mu nyanja komano likatha tsiku la sabata next day ndi masiku enawo zimapezekano kuti nsomba zija zimakhala zovuta sizimapezeka mwachisawawa nde amawedza nsomba zochepa pamene tsiku la sabata lomwe aletsedwa kugwira ntchito nsomba zimachuluka amenewa adali mayesero amene mulungu adawapatsa anthu amenewa mwina ena nkumafunsa kuti ah kodi mulungu amayesanso anthu kuti eya mulungu amayesa anthu malingana ndi qur'ani mulungu amayesa anthu pa zinthu zabwino ngakhalenso pa zinthu zoyipa chimodzimodzinso ku baibulo konso it is confirmed kuti mulungu amawayesa anthu tikumva pa deuteronomy chapter cha 13 kuti yehova mulungu wanu afuna kukuyesani ngati mumamkonda ndi mtima wanu wonse nde mulungu adawayesa anthu awawa mayesero pomawabweretsera nsomba pa tsiku loti aletsedwa kugwira ntchito nde vesi limene lakumaliza ndi kupereka cholinga chimene adawapatsira mayeso amenewa akunena kuti kadhalika nabluhum bima kanu yafsukuni kuti motero tidawayesa mayeso chifukwa cha zoyipa zimene adali nkuchita iwo anthuwa nde mulungu adawayesa mayesero nde kodi mayeso amenewa adapambana kapena ayi koma kuti anthu amenewa adakanika kupirira pa mayesero amenewa chomwe adachita anthuwa padali munthu mmodzi amene adapeza pulani kuti ah popeza kuti talamulidwa kuti pa tsiku la sabata tisamagwire ntchito nde amatengano zowedzera amatcheramatchera ndi kukaziyika m'madzi muja nde nsomba zija zikafika zimakodwa ndi matchera amene atchera aja ndeno mawa kuti after sabata latha amapita kukazitulutsa nsomba zija kuzitenga kuti apapa ndi kuti taziwedza leroli osati pa tsiku la sabata koma and yet zimenezi adazipanga tsiku la sabata ndekuti agwirabe ntchito ndithu ngakhale kuti nsombazo sanazitulutse koma ulenje usodzi wachitika ndithu nde adawa adachitika mayeso amenewa ndipo sadapambane nde tikupita pa vesi la mmunsimu pamene akupereka za chilango chimene anthu amenewa adapatsidwa posalemekeza chilamulo chimenechi cha kusagwira ntchito pa tsiku la sabata chilamulo chimene chidalamulidwa kwa anthu a nthawi imeneyo pa vesi la 166 mu chapter cha 7 chomwechi chano pamene akufotokoza za punishment imene anthu a dera limeneli adalandira akunena kuti falamma atau amma nuhu anhu kuti pamene adazikweza ndi kunyozera chilamulo chimene adalamulidwacho kulna lahum kunu kirdatan khasiin tidawauza kapena kuti tidawalamula kamba kuti mulungu amangolamula zinthu kuti chakuti chakuti chichitike ndiye chimachitika ndiye adalamula kuti anthu amenewa asandutsidwe anyani oluza kapena anyani oyaluka nde anthu amenewa adasandutsidwa kukhala anyani kamba kuti sanapange observe chilamulo chimene chidalamulidwa pa nthawi imeneyo koma kuti afotokoza kuti zimenezi ife sitimapanga observe za sabatazi kamba kuti chimenechi chidali chilamulo chimene mulungu adawalamula anthu a nthawi imeneyo anthu ama nations amene adapita mbuyomu chilamulo chimenechi chidali cha nthawi imeneyo ndipo pa nthawi inoyi sichili valid that's why sitimapanga observe sitimapanga observe sabbath nkhani yomweyonso yabwerezedwa pa quran chapter ya 2 verse 65 kuti walakad alimtum alladhina tadau minkum fi sabti kuti mulungu akuwadzudzula ayuda amene adalipo pa nthawi ya mtumiki amene amadzimva kuti ana ifeyo ndife ano anthu osankhika basi ndipo palibenso anthu ena koma ifeyo ndi anthu okondedwa ndi mulungu ndipo palibe anthu ena amene atakapulumuke koma ano ifeyo basi nde akuwadzudzula kunena kuti yayi walakad alimtum alladhina itadau minkum fi sabti kuti ndithudi inuyo mukudziwa kuti anthu amene adaswa chilamulo cha tsiku la sabata chimene chidaperekedwa ndi anthunso ochokera mwa inuyo anali anthu ochokera mwa inuyo sonyeza kuti the fact that inuyo ndinu ana a yakobo sizikupangani kuti basi ndiye kuti inuyo ndiye kuti basi ndi amene mukapulumuke nokha iyayi mukudziwa bwino lomwe kuti ena mwa inuyo adaswa chilamulo fakulna lahum kunu qirdatan khasiin kuti ndipo tidawalamula kuti basi musanduka anyani nde mulungu amatha kulanga ndithu ndipo samayang'ana kuti iwe ukuchokera ku family iti kapena kuchokera ku banja lanji mulungu amalanga ngati sukukhulupirira basi mulungu akulanga ndipo sayang'ananso kuti iweyo ndi mwana wa ndani kapena ukuchokera kuti mulungu alibe chinyengo mulungu alibe kasitomala nde imeneyi ndi nkhani yokhudzana ndi sabata malingana ndi ku chisilamu timakhulupirira kuti mulungu zoonadi pa nthawi ina yake adalamula zokhudzana ndi sabata pa tsiku limene anthu adasankhira kuti tsiku limene tizipanga observe ndi lakutilakuti nde mulungu pa tsiku limenelolo adawayikira chilamulo kuti chilamulo chake tsiku limeneli musamagwire ntchito koma kuti chilamulo chimenechocho chidali cha nthawi imeneyo ndipo sichikupangidwa apply pa nthawi inoyo kamba kuti qurani 16 vesi ya 124 akunena kuti chilamulo chimenechi chidayikidwa kwa anthu amene adasemphana pa za nkhani yokhudzana ndi tsiku limenelo nditayimira pamenepa ngati pali mafunso pa nkhani imene ndafotokozayi atha kufunsidwa ndithu zikomo kwambiri